ụmụafọ igbo ụbọchị ọma nụ unu asaala chi maka ụbọchị nke taa na ihe mmemme nke anyị na-ewetara unu n'ụlọ ọrụ anyị nta igbo ezuo bụ ihe mmemme nke ọjị ụtụtụ anyị ekene unu maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa ya gaziere unu ugbu a anyị ga-aga n'ihu n'ikwupụta ọtụtụ nkebi nke ihe ndị ọzọ nke anyị nwere na ya bụ ihe mmemme nke ọjị ụtụtụ nwanne anyị nwoke bụ amarachukwu omenka ga-aga n'ihu na ya bụ ịkọwapụtara anyị ihe akwụkwọ akụkọ nke ụbọchị taa jiri wee malite akụkọ nke Punch, ọ na-ekwupute na obodo Netherland na Switzerland ekwupụtala na ha ga-ewelata ego nke ebupụrụ na ala anyị. Ọ bụ onye isi ọkaikpe na ala anyị bụ Malami bụ ya kwuputere nke a oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu. A nakwa ekwupute na ndị omeiwu nke ala anyị akpọọla ka onye bụburu onye isi ọba ego ala anyị bụ Emefiele nakwa onyeisi ụlọọrụ nke Pencom ka ha wụchaa na ihu ha maka ebubo nke ego ekwupụtala na ihe niile adịchaala na njikere dịka a ga-eme mmemme nke Eid el Kabir nke ndị ụka Muslim ga-eme N'akụkọ nke ọzọ nọkwa na akwụkwọ Punch, onye ọkaiwu bụ Mike Ozekhome ewepụtala akwụkwọ nye ndị na-eleba anya maka ikpe nke a na-ekpe onye bụburu onyeisi nke EFCC.
n'ịga n'ihu na akwụkwọ akụkọ nke anyị jiri bịa n'ụbọchị nke taa nke a bụ nke si na akwụkwọ akụkọ nke akpọrọ The Nation n'asụsụ bekee n'ịga n'ihu na isiokwu nke kachasị ibe ya nke ejiri wee malite ya bụ akwụkwọ akụkọ emere ka anyị mata na ide mmiri amalitela ebe ọ dị ukwuu wee na-aba n'ime ụlọ ndị mmadụ dịka ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe gbasara ihe ọnatarachi nakwa ide mmiri na-akọwara anyị emere ka amata na ya bụ ide mmiri ga-emetụta ebe ọ dị ukwuu steeti ndị nke dịdebere ebe enwere osimiri nso a kọwara na steeti nke benue Kogi, Kaduna, Niger, Bauchi nakwa ọtụtụ steeti ndị ọzọ ga-esonye na ya bụ ebe ide mmiri a ga-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ ya kpatara eji na-agwa ha ka ha kee nkwụcha ma wezụga onwe ha iji hụ na ha agaghị ebibi ndụ ha ma ọ bụ mebie ihe ngwongwo ha ya bụ onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe gbasara ide mmiri bụ maazị clement nze kwupụtara nke a na ya bụ ihu akwụkwọ nke ụbọchị taa n'ịga n'ihu emere ka anyị mata na ihe ọdachi ọkụ ọgbụgba adakwasala steeti kano ebe ụgbọ ala tanka nke bu mmanụ dara wee gbuo otu onye ma mebikwa ọtụtụ ihe maka ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ gbasara ya bụ ọkụ ọgbụgba gaa na ihu akwụkwọ iri abụọ na itoolu ka ịgụtata ka ya bụ akụkọ siri wee gaa na akwụkwọ nke ọzọ m ji nke akpọrọ Nigerian Pilot na-ekwupụta na ndị otu nke nnwere onwe nke akpọrọ Transparency International akpọkuola ndị omeiwu nke ala anyị ka ha hụ na ha kwụsịrị onyeisi ala anyị bụ Muhammadu Buhari ịgbazinata ego onye na-ekwuchite ọnụ ala anyị na ihe gbasara mgbasa ozi bụ Lai Mohammed ekwupụtala na ọchịchị dị ugbu a nke aka na-achị ala anyị bụ Buhari nọ n'ime ya na-alụ ọgụ ịhụ na akwụsịrị mpụ na arụ na ala anyị ilekwa anya na mgbada ekwupụtala na ụlọikpe enyela iwu ka akpọchie onye ahụ bụburu onye isi nke akpọrọ onye isi na ụlọ omeiwu nke ala anyị bụ Sani Omolori ekwupụtakwala na echi nakwa ụbọchị fraịde na ga-abụ ụbọchị ezumike
n'ịga n'ihu na akwụkwọ akụkọ nke anyị nwere n'ụbọchị taa nke anyị jiri bịa nke a bụ nke akpọrọ Daily Independent n'asụsụ bekee n'ime akwụkwọ akụkọ a isi okwu nke kachasị ibe ya bụ nke a kọwapụtara na naịjirịa na-atụ anya iwelata ego nke dị ijeri ego ndị bekee dọla i- narị abụọ bụ nke a kọwara ga-esite na mba netherland nakwa nakwa nke Switzerland wee na-abata na obodo anyị ọ bụ onye minista na-ahụ maka ihe gbasara ya bụ mmanụ kọwapụtara nke a na ebe ha nwere nzukọ maka ịkparịta ụbụbọ ihe na-eme gbasara okwu mmanụ na ala anyị ụmụafọ igbo ugbu a anyị ga-aga n'ezumike ọ bụrụ na anyị nachighata azụ anyị ga-ewetara unu isiokwu nke anyị ji pụta n'ụtụtụ nke taa maka ya bụ ọjị ụtụtụ

igbo eji m aka na anyị na unu ka nọ maka ya bụ ihe mmemme ọjị ụtụtụ nke ụlọ ọrụ anyị NTA igbo ezue dịka anyị gbanteriterela ugbu a isiokwu nke anyị jiri bịa na ya bụ ọjị ụtụtụ nke taa bụ imegbu odibo ya bụ imegbu odibo abụrụna nke ụbọchị niile ọ bụrụ nke a na-anụ maka ya ọ bụghị nwatakịrị onye a kpọnyere ya imegbu ya ma ọ bụ onye na-azụ ahịa n'aka mmadụ emegbuo ya ha ncha bụ odibo odibo wee bụrụ ihe anyị maara malitere na gboo o nweghị onye na ugbu a ga-akọwata mgbe ya bụ ihe jiri wee malite na ala anyị a ọ bụghị naanị n'ala Igbo mana mpaghara mba ụwa ndị ọzọ ọbụnadị ndị nọ na mba ofesi o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na-akpata mmadụ ịnọgide sị na ya na-achọ odibo onye ya na ya ga-anọ ọ bụghị nwaanyị ma ọ bụ ezinụlọ mụrụ nwa na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-azụ ahịa chọọ onye ga-elekọta nwa ma ọ bụ otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ na-ebute mmadụ ịchọ odibo onye ya na ya ga-anọ ọtụtụ mgbe ọ bụrụ inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ịzụlite ụmụ ha ka ha bụrụ ezigbo mmadụ ma bụrụ onye ga-abara onwe ya uru n'ọbịanihu isiokwu a ka mụ na ndị mụ na ha nọ na ya bụ ebe mmemme a ga-etinye ọnụ n'ụbọchị nke taa ma tupu anyị aga n'ihu anyị ma na ya bụ mmemme bụ ọjị ụtụtụ igbo sị agụghe ụzọ agụghe ọnụ mana mkpụrụ ọjị bụ isi ihe em nwanne m nwoke bụ amarachukwu Mhm, ndewo mana ị ga-ebunye onye Ee, ọbụla ọjị. na nke taa tupu anyị ebido mmemme anyị anyị ma na igbo na-eji ọjị elebata anabata ndị ọbịa ee enwe onye anyị na ya nọ na ụbọchị taa ga-awara anyị ọjị ụtụtụ dịka omenala anyị si wee dị bụ nwanne anyị nwoke ugochukwu ọnwụdiwe ee nwanne anyị nwoke ugochukwu ọjị abịala Ndewo nwanne m nwoke. ndewo Igbo bụ Igbo mma mma nụ anyị ewetago ọjị o maka mmemme anyị Igbo ezuo anyị awana ọjị o anyị ji m ọjị n'aka ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị bụ igbo ji ada na aka na ntị chukwu nyere anyị ya bụ ọjị anyị na-atakwana ya na-ata ya n'ohu ndị be anyị biko onye si na awaka adịkwa mma si awaka achịcha ịnya o ndụ mmiri ndụ azụ onye anwụra ma ibe ya ehuna egbe bere ugo bere nke sịkwa ibe ya ebera ya nku akwana ya o mana agwa ya ebe ọ ya-ebe maka na a sị na ihe a hụ na ike nne ewu hụ ya na nke nwa ya na ọkwa arụ ka ọ bụ maka na ihe na-emezi n'ụwa kịta etu ndị be anyị si were ụmụazị were na-eme ihe masịrị ha anyị wee na-ayọ chineke buru igwe ya nara anyị ọjị a dịka anyị na-ekpe ekpere wee na-asị o mere mbụ agaghị eme ịbọ ọchụ nwa ọkọ nwe ada nwa ọkọ nwe nwewe ọsọ ise onye si na akwụ anya ya ha ahụ ahụ nke ya efu na efu ise maka na anyị si ọ dụrụ ihu mma ọ dụrụ agụba mma na enu m ugwu ọhụrụ ego onye si na ọ dịkwa mma ka agba egwu na be eze ọ dịkwa mma ka agba na bie nke o maka na eze ọbụla gara mba anụ juru akpa ya ọ ndị ọ na-enye nyere ya ya mere o ji wee dụ mma na anyị ga na-agbasafụ aka wee na-enyere ibe anyị aka ndị be anyị ọkwa na ya na eji m ọjị a nke bụ ọjị igbo wee na-akpọkụ obinigwe na-akpọkụ ndị nna nna anyị ha ka ha bịa soro anyị na mmemme anyị na-eme n'ụbọchị tata maka na mmemme a wụ mmemme a ga-eji wee kụziri ndị mmadụ ihe kụzikwuoro ụmụaka ihe gbasara oke na ọrụ ha na ihe bụ oke ha dịka ụmụaka biko obinigwe anyị na-ayọ gị nara anyị ọjị a taa n'ohu ka anyị taa ya n'ibe ka mmemme anyị a bụrụ mmemme nke ga-adị ọkpụtọrọkpụ maka na ndị be anyị sị na gidigidi bụ ugwu eze onye anwụna ma ibe ya efuna biko ka anyị waanụ ọjị a ka anyị wee taa ya tata ndụ tata ahụike na ọdịmma na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị o

ee ụmụafọ igbo unu ahụna ka nwanne anyị nwoke siri wee gọọ ọjị anyị bụ ụmụ nwanyị anyị so na-etinye ọnụ na-asị ka ọfọ ree ka o siri wee gọọ ka anyị dị ndụ ma kpata akụ nke anyị jiri wee bịa obodo anyị ugbu a anyị ga-aga n'ezumike ọzọ iji wee malite ya bụ mkparịta ụbụbọ gbasara isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa

Ọ bụkwa n'ihe omume anyị nke a kpọrọ ọjị ụtụtụ ka anyị nọ na isi ya nke taa. Enwe ndị anyị na ha nọ ndị ga-akọwatụrụ anyị ihe anyị na-eleba anya na nke taa. Na aka nri m bụ ee, onye ụkọchukwu bụ Chichi Ilochi. Kelenu ọhaneze na-ege anyị ntị. ndị be anyị ekene m unu a sị m ya gaziere unu N'arọ a anyị nọ n'ime ya, n'agbanyeghị ihe niile na-emenụ, ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma n'aha Jizọs. Amen.
na ebe nke ọzọ bụ nwanne anyị nwoke onye gọziri anyị ọjị tupu anyị ebido mmemme a bụ ugochukwu Ọnwụdiwe kelenụ ọhaneze na-ege anyị ntị ọhaneze mma mmanụ anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ ekene m unu kene ihe na-emere unu ihe o. ana m asị unu deme edeme ndewo onye ọzọ anyị na ya nọkwa bụ onye mụ na ya nọ n'ụbọchị taa ga-ajụkwa ndị anyị na ha so bịa ajụjụ bụ Assumpta Ọnwụegbula kelenụ ọhaneze ụmụafọ igbo a sị na ihe a gba n'aka ejighị enyo ele ya anyị amalitena ya bụ okwu ọjị ụtụtụ ka anyị gaanụ n'ihu n'eziokwu n'eziokwu dịka nwanne m nwoke Amarachukwu kwupụtarala ndị anyị na ha ga-eso wee mee ya bụ ihe mmemme isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara odibo imegbu odibo mana ka anyị malite kedu ndị a na-akpọ ndị bụ odibo na asụsụ anyị ka anyị hapụ ịkpọ ya na asụsụ bekee ka m malite n'aka ekpe m bụ nwanne m nwoke bụ onye nọ ebe a ma tupu anyị amalite ka anyị gego akụkọ nkenke nke anyị jiri bịa n'ụbọchị taa maka ihe bụ odibo ka anyị geenụ ntị wee malite ebe ahụ ịgbara onye ọzọ odibo dịka onye enyemaka abụghị ihe malitere ugbu a a ga-asị na nke a dịkwazi na mgbe ochie ma n'akwụkwọ nsọ ma na n'ime obodo kama iwu obodo megidere imegbu nwa odibo ahụ mana ọ dịghịzi ka ọ dị na mbụ gịnị kpatara ndị mmadụ ji emegbu ndị nọ na nke ha dịka onye na-agba odibo ọtụtụ ihe na-ebute ndị mmadụ ịchọ ndị ọzọ ka ha bụrụ odibo ha Ụfọdụ na-abụ maka ụdị ọrụ ha na-arụ ma ọ bụ ahịa ha na-azụ anaghị enye ha ohere ileba anya n'ọrụ dịgasị n'ụlọ ma chọzie ka ya bụ odibo na-elekọta ọrụ ụlọ ha anya tinyekwara ilekọta ụmụaka anya ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị nke nwere ebe ọ na-arụ ọrụ n'otu aka ahụkwa o nwere ike ịbụ ka ha nwee onye ga na-anọrọ ha n'ụlọ ahịa ha mana agbanyeghị ihe ndị a niile mmegbu odibo a abụrụla ihe na-arị ibe ya elu na gburugburu ala anyị nke mere na ụfọdụ na-ajụzi ma ya bụ agwa ọjọọ mmegbu obodo ọ bụkarịrị na ebe nwaanyị nọ ka ọ bụ ebe nwoke nọ kedu ihe na-akpata ya bụ agwa dịka nchọpụta si gosipụta enweela ọtụtụ ihe na-agụ akwa ma na-agbawa obi na-adapụtagasị site n'ọnọdụ ndị na-agbara ndị ọzọ odibo kedu ihe iwu Naịjirịa kwuru banyere ọnọdụ odibo mmegbu ha na ntaramahụhụ ha ma ọ bụ elele nke a na-erite site na mmadụ ịgapụ agapụ dịka onye na-agba odibo ọ bụ ihe ndị a na ndị ọzọ ka anyị na ndị ọbịa anyị ga-atụle taa n'ihe mmemme ọjị ụtụtụ nke anyị na-ewetara unu n'ụlọ ọrụ anyị NTA Igbo Ezue ọ dị mma ụmụafọ igbo unu ahụna ya bụ nkenke akụkọ nke anyị jiri malite ya bụ mkparịta ụbụbọ nke ụbọchị taa bụ imegide odibo dịka anyị kwuru na mbụ nwanne m nwoke ka m malite maka ee a sị onye- ni- nwoke bụ isi ezinụlọ ọtụtụ oge na ezinụlọ ka ya bụ ihe na-adị gịnị bụ odibo
ndị be anyị ekene m unu dịka m si wee mara na odibo bụ onye na-enyere nna ya ukwu aka ma na ịzụ ahịa ma na ịrụ ọrụ ma na ije ozi na ezinụlọ na mgbe gboo ihe e ji ama nwoke wu nwoke bụ nwoke nwere nnukwu odibo odibo ahụ ya-enyere ya aka wee kọpụta nri wepụta ihe dị iche iche ọ bụrụ onye na-azụ ahịa nyere ya aka n'ịzụ ahịa mee ka ahịa baa ụba ndewonụ ndị be anyị ndewo nwanne anyị nwoke Ugochukwu ka ee eh, onye ụkọchukwu Chichi Ilochi i lee anya na oge dịka ugbu a ma na ikuku ma n'akwụkwọ edemede a na-achọpụta na ndị na-akpọrọ ụmụaka dịka odibo na-emegbu ha kedu ihe ị nwere ike ikwu maka nke a dịka onye nne
ekene m gị onye ndu ọ bụrụ na ị nee anya n'ihe na-eme n'ụbọchị taa ị fụ na ọ jọgburu udene na njọ ma sigbue nkakwụ n'isi odibo a gbara mgbe gboo mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa mgbe elu bụ ala ọsa ọ bụrọzi ụdị odibo anwa ka a na-agba ka ọ dị n'ụbọchị taa ihe na-eme n'ụbọchị taa ọ na-eju m anya ọ na-agba m anya mmiri maka na a kpọpụtazie nwatakịrị ka o jee gbaa odibo ka e wee zụlite ya ka o wee bụrụ mmadụ ị fụzie na ụmụaka anwa na otu esi eneba ha anya na-emezi ha ka a sị na ha esiro n'ezinụlọ wee pụta o nwere ike ọ bụrụkwa nwa nwanne ya nwoke ma ọ bụ nwa nwanne ya nwaanyị ma ọ bụ nwa enyi ya ma ọ bụ nwa ikwu na ibe ya ka a kpọnye ya oge ụfọdụ ọ na-abụrụ na ọ na ha mụrụ na fa ama azụnwu kama na ọ ka ọ kpọnye ya nwanne ya ka o jee nyere ya aka o wee luzie o wee chefuo na nwanne ya kpọnye ya nwa ya ka ọ zụara ya o wee welụzie nwa ya anwa wee welụzie ife eji eme ihe ikpofu afịfịa ị ma na ebe a na-ekpofu afịfịa ahụ ihe ejigo wee mechaa ihe a ga-eme o nwezi uru ọ ba e wee tinyezie ya n'ebe a na-aghasị afịfịa ọ bụrụzi ya na nwatakịrị a na nwa onye anwa ga-anọzi nwa ya tọrọ nwa nwanne ọ kpọtara ma nwa enyi ya ma nwa ikwu n'ibe ya nke ọ kpọtazi akpọta nya nwa isi nri nya nwa ije afịa nya nwa ịza ụlọ o mechakwue o wee ligolu n'enu akwa nne ya ukwu wee mezie enu akwa nne ya ukwu na nne ya ukwu ga-eji wee dina anị ka ezi ife nwaanyị kpọtara nwa na-alụsị ọ bụrụzie na o nwezie ka nwa a si wee dahie n'ụzọ dị aṅaa e wee kụwa nya ife wee tie nya ihe wee bu ya apa nke ga-abụ ị fụ nwa ị na-ajụ o nwekwara ebe o si wee pụta n'agbanyeghị na ọ nwanne m wee na-asị na ihe a ọ jọka ọ dị njọ rinne ka m dọbiri ya ebe a ndewo ee nwanne m nwoke ka anyị tinyekene ọnụ gbasakwara ya ọzọ dịka nna bi n'ụlọ ebe ihe a na-eme ọtụtụ oge ọ dịka na ụmụ nwanyị ka ọka nka n'isi mana kedu oke na ọrụ dịịrị nwoke ọ wụrụ ebe ụdị ihe aha na-apụta ihe kedu oke na ọrụ dịịrị nwoke iji hụ na emebinatara ya bụ ụdị akparamagwa ndewo nwanne m Mm. oke na ọrụ dịrị nwoke n'ụlọ bụ na nwoke bụ onye isi ezinụlọ nwoke kwesịrị ịma na odibo nọ n'ụlọ ya wụ nne mụrụ ya o nwere nne na nna dịka ụmụaka nke o si wee godo nne na nna ụmụaka nke so na nna ọwụna nọ n'ụlọ wee nọrọ ebe a na-emegbu odibo kwesịrị ịma na odibo ahụ wụ mmadụ mụrụ ya na odibo ahụ nwere oke ihe ndị oyibo na-akpọ right na ị kwesịghị iji wee na-eme ihe masịrị gị maka na ọ nne mụrụ ya and ọ mmadụ ọ wụ ka ị wụ ume ọ na-eku ka ị na-eku chukwu kere ya ekere gị nwa so na ekwesịghị nwoke ịnọ n'ụlọ a na-emegbu odibo a kpọtara ihe eji akpọta odibo n'ụlọ bụ ka o mee gịnị ka o nyere ezinụlọ aka mgbe ụfọdụ nwaanyị mụọ nwa ihe ozi a na-eje n'ụlọ akarịa ya aka asị ka eje gịnị ka eje kpọtara ya odibo ka o wee na-enyere ya aka na-ekudo ma nwa ka nwaanyị wee nwee ike ịna-eme ihe ndị ọzọ mana o nwere ezinụlọ ọbụla ụfọdụ ezinụlọ ị ya-abata n'ime ya ị fụ na ozigbo a kpọtara nwa odibo nwaanyị abụrụzie dabere Onwezi ihe chere ọ ga na-eme. ọ dazie ngana nke na o nweziri ike ịzanwu ụlọ ọ na-awụ odibo mana oke na ọrụ dụụrụ nwoke bi n'ụlọ anwa ịhụ na nwunye ya ejighị odibo anwa mere ihe mgbakwasị ụkwụ ka ọ ha mee Cheka otu a. m- nwanne m nwoke amara ka m bịakwa ka m ti- enwere ofu ajụjụ m chọrọ itinye ka ị soro wee tinye ya ọnụ ụfọdụ oge dịka ị na-akọwa ụmụ nwaanyị ndị na-eme etu ahụ ọ ọ kwesịkwara ka anyị kwuo na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nnene nwaanyị dịka m odibo wee bụrụzie onye ga na-ebunye nwoke nni nwoke jecha ọrụ bata ọ wụrụ odibo ya e- e- e- edoziri ya nni dozie ihe niile dozie akwa ebe ha- nwoke na nwunye na-edina achọrọ m ka i tinye ya ọnụ maka na ọ bụ ụdị ihe a na-edunye na ụdị akparamagwa ọjọọ kwa nke na-abata ugbu a dịka nwoke ịwakpo nwa na-agbara ya odibo achọrọ m ka i tinye ọnụ gba- maka ya abịa na nke ahụ o kwesịghị ekwesị na odibo ga-ebunye dibụnọ nni ma ọ mezieri ya akwa ndina maka na arụ ka ọ wụ ụdị ihe dị ka m ihe ha emie na be m maka na ọ bụghị ọ na-eme nwunye m kwesịrị ishiri m nni m eri maka na ọ bụrụ mgbe gboo nze bụ nze nwunye ya kwesịrị ịba na kitchen shierie nni ọ ghara ịwụ nwa odibo ya ga-eje eshi nni maka na o nwere ụfọdụ nni nwa odibo agaghị eshite etu nna ukwu si wee chọọ nya so na nwoke ọbụla kwesịrị ịma na odibo nwere limit ebe ọ ya-ejedebe and nwaanyị ọwụna nọ n'ụlọ kwesịrị ịma na odibo nwere limit ebe ọ ya-ejedebe maka na i duru odibo dubanye n'ụlọ na room di gị ihe ị hụrụ ebe ahụ gị were ndewo eh, onye ụkọchukwu ọ dị mma mmadụ ịkpọ odibo n'ụlọ ya
odibo dị mma odibo adịrọ mma ihe m ji si na odibo ibo- dị mma bụ na m, oge ụfọdụ o nwere ife ị ga na-eme ị fụ na sọsọ ofu onye ama emekọtanwu nya dịka ka m wee site n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ndị nne mgbe ị mụrụ nwa nke mbụ nwa nwa nke ịbụa nwa nwa nke ịtọ ị fụ na ụmụaka ga-ejecha akwụkwọ ọ ga-adị mkpa na ọ ga-enwe onye ga-enye aka maka ijikọta ife ụmụaka ji wee na-eje akwụkwọ ma nni o ma akwa ha o ma ihe ọbụla maka na ọ wụrọzi otu e si emie mgbe aha ka e si emie n'ụbọchị taa ọ bụrụkwa na ife ụfọdụ a ga-eme n'ụlọ na nwatakịrị nwere ike inye aka wee soro wee mee ya ma ịsacha efele ihe ndị a bụ ihe ndị obere ụmụaka nwere ike imenwu hichaa ụlọ mana mgbe ị bịa akpọta odibo ọ bụrụzi odibo ka nna ya ukwu o nwere ụdị odibo ị ga-akpọta ọ bụrụ na odibo ahụ akago gị mana ị mara na ọ kago gị ọ nke anwa bụ nke ọ na-abụ ọ nọkatazịa tupu ị mara ihe na-emenụ nna ukwu debere gị n'ụnọ ị pụa ọ na-enebaga anya n'azụ tupu ị mara ihe na-emenụ ọ bụrụ na odibo gị anwa bulugo afọ ime a na-ekwuzi ka a na-ekwu ọ wee bụrụ na di gị abụgo onye chị nwanyị naabọ nke a dị n'ofu n'akụkụ nke ọzọ ihe ise okwu a na ihe na-ebute na ezinụnọ na-agbasa oge ụfọdụ mgbe mmadụ kpọtara odibo nke anụ nwaanyị wee na-afụ na mmili ababago n'opi ụgbọgụrụ wee were anya okenye ji afụ ife wee na-eneba anya na-afụ na ọ dịkwa ka ihe ọjọọ abịabago ọ gwa di ya sị ya nekwa na ọ dị ka nwatakịrị ọ ga-ana di ya gbochie ya ọnụ gịnị ya eme ka ọ ga-eji wee naa maka na oge ụfọdụ oge anwa nwaanyị pụa ị ma na odibo mgbe anwa ha adị ejekaba akwụkwọ nwoke wee nwee ohere ọ pụa ọ bata ọ pụa ọ bata tupu ị mara ihe na-emenụ em, otu o si na-apụ na-abata ọ nenebe nke nwaanyị a, mgbe o mekatazi wee lie nni a nne ya ukwu na-eli nne ya ukwu ga-agwazi ya okwu ọ kwụchapụ ọ gbanye aka n'ukwu ọ kwụchapụ ọ gbanye aka n'ukwu ọ ga-ekwuzi okwu ọ bụ ya anya na ọ ga-agwa nwunye maka na o nwego ihe nyere ya ikike o ji wee na-eme m wee sị ọ bụrụ na mmadụ ga-akpọta odibo ọ ga-enelu anya n'ana maka na ụdị odibo a na-akpọta na ụdị odibo nwatakịrị a na-akpọta ka ọ dị ugbu a o nwere nke ị ga-akpọta ọ bụrụ na ọ nọ n'ihe dịka ụnọ akwụkwọ primary nke ịbụa nke ịtọ e wee tinye n'otu tupu ị mara ihe na-emenụ ọ batazie nwa gị anwa ọ ga-eneta anya o tinyego ya n'otu o nwere ike ọ bụrụ na ndị ọzọ ọ ga-eso na-azụ afịa ma ọ bụrụ nwoke maka ọ na-akakwuzi na nwoke ka ọ dị ugbu a na ụmụaka ụmụ nwoke ọ ga-anọ na primary ọ bụ na e tinyego ya n'otu ọ batazịa na be ọga ya na be nne ya ukwu ma ọ bụ nna ya ukwu a ka na-asị na nwatakịrị ka ọ bụ na o nwerọ ife ọ maara tupu ị chọpụta na o nwego ihe ọ maara ọ bụ na o jemigo mgbe a ga-ekwu eziokwu kedu otu e ga-esi kpa nkata ka ọ ghọrọ ngịga ị na-afụ na nwatakịrị otu ọ ga-esi na-akpazi agwa ga na-egosi gị na o nwego ihe dị iche n'egbe na egbe ndewo ụkọchukwu ee o nwere ofu ihe m chọrọ i- i- ka ị kọwapụta dịka onye ụkọchukwu na-ahụta ọtụtụ ihe dịka omimi onye ụkọchukwu o nwere ebe ị rụtụrụ aka gbasara ụmụ odibo ịbanye n'otu kedu ndụmọdụ ị nwere inye ezinụlọ na-achọ ịkpọta odibo dịka ị kọwara ndị na-edubanye ụmụazị na otu maka na ahụgo m ebe o mere kedu ndụmọdụ ị nwere inye ezinụlọ na-achọ ịkpọta odibo maka na odibo a si n'ezinụlọ oge ụfọdụ ha amaha amaha ntọala ezinụlọ ha si wee pụta nneọma ekene m gị ị ma na akwụkwọ nsọ sị zụlite nwata gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ụzọ ziri ezi ka ọ ga-abụ mgbe o topụtara mgbe ọ bụrụ okenye o wee ghara ịdafe oge ụfọdụ ọ na-esi n'ezinụlọ e si wee zụ mmadụ ọ bụrụ na nwa eyiro nne o yiro nna ọ ga-eyizi anụ bi n'ọfịa ọ bụrụ na ezinụlọ nwatakịrị a chọrọ ịkpọpụta ma ọ bụ odibo anwa a chọrọ ịkpọpụta bụ ezinụlọ na-akpa agwa ọjọọ ị ga-afụ na tupu a gbazite ya onu o nwere ike o tetụ obere aka ya bụ tupu mmadụ apụọ ije kpọta onye ya na ya ga-anọ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọ ga-ajụ ase ọ ga-atụne ọ ga-ekpe ekpere jụkwa chineke ọ sị ya ya gaba ọ gaba e dute nwatakịrị a ọ bụgodị na ọ na-akpa agwa ọjọọ site n'ekpere na itinye n'aka chineke a ga-anapụta nwatakịrị anwa mana ọ bụrụ na ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egolu ị ga-afụ na nwatakịrị anwa ga-eto n'ihe ọjọọ na-eme omume ọjọọ na-akpa agwa ọjọọ tupu a napụta ya na ya ọ ga-afịa arụ ọ ihe m na-ekwu maka ya ndewo
ee nwanne m nwoke Mm, na nke ọzọ e nwekwa ebe a na-akpọ abịa nwoke abịa kpọrọ nwatakịrị ka ọ bịa nwatakịrị nwoke ka ọ bịa gbaara ya bọị dịka ị gaa na ndịda na a ime ime obodo anyị ihe ahụ ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị Em,
ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na e mere ya mma maka na ndị be anyị kwuru na ihe mere mma na ọ dị ese okwu o nwere ụmụaka a na-abụ ha mụọ gị bụ nne na nna mụrụ ụmụaka kwesịrị ịma ihe nwa gị na like maọbụ ihe dị ya mma ihe ọ na-achọ ihe bụ ọchịchọ obi ya nụ maọbụ ihe ọ chọrọ ịbụ na mmadụ o nwere ụfọdụ ụmụaka ọ ga-abụ i nee anya ị fụ na uche ha adịghị n'ịga mahadum ha chọrọ ịzụ ahịa i sibe ọnwụ dịka nne na nna na ha ọ ga-ejeri mahadum o ruo ebe ahụ o jetere onye mahadum mana o kwesịrị ekwesị na ị ya-enebe anya na ndụ nwatakịrị wee fụ ihe ọ chọrọ ịwụ na mmadụ ịwụ dịka mmadụ so na ọ bụrụ nwatakịrị na-achọghị ije mahadum o kwesịrị na ọ gacha ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ primary jee secondary ọ gaba bọị jebe ịmụ ahịa maka na i nee nya anya ị hụ na ọ gịnị azụmahịa dị ya n'isi so ọ bụrụ na ị sị na agaghị eme ihe dị etu ahụ ị fụ na nwatakịrị ahụ agaghị aba uru so o kwesịrị na a ya-akpọrọ nya nwatakịrị bọị ọ gaba bọị ọ bụrụ nwa nwere akọ na uche nwere nrube isi ọ gbachaa bọị ọ bụkwara na ọga ya bụ ezigbo mmadụ maka na ihe a na-ahụzi kịta ọ na-agba m anya mmiri mmadụ ga-azụcha agbachara mmadụ odibo arọ ise isii isaa asatọ tupu o ruo oge a ya-ekwu okwu idu nwatakịrị ụlọ ọ ga-akọwa ofu ihe na-agba ka ihe m na-amaghị ọ sị o jikwa were mee nkene o jikwa were mee nkene ego ya efuwekwe mana mgbe ọ na-agbara ya bọị ego ya efuro so azụ onye ọ bụrụ na nwatakịrị agbachaa bọị a settle nya e duo nya ụlọ o bido zụba nke ya before ị mara ihe na-emenụ ọ bụrụ ọchịchị mmadụ nwebe ego nụọ nwaanyị rụba ụlọ netebe ezinụlọ nke ya anya netebe nne na nna ya anya so na o kwesịrị ekwesị na a ya-eme nya wụ ihe mana ya bụrụ onye nwere obi chineke ya eje kpọta nya wụ nwa onye nweghị obi chineke akpọnyekwana ya nwa ndewo iji wee gbakwasị ụkwụ na ya bụ nkọwa ị nwere kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị na-akpọ ụmụ odibo a na azụmahịa maka na o butego ọtụtụ ndị mmadụ ịnwụnụ maka na ọ dịzi etu aha ndị kpọrọ ha odibo chụpụ ha etu aha oge ụfọdụ ha jee kpaa nkata ha na ndị ọjọọ wee memina ọga ha onye isi ha ahụ kedu ihe wu ndụmọdụ anyị kwesịrị inye maka na ya bụ mmegbu odibo ọ dị na nwoke dịrị na nwaanyị ndụmọdụ m dị ụzọ abụọ nke mbụ na-agara nna ukwu kpọtara nwatakịrị ka ọ gbara ya odibo nwatakịrị were ezi obi gbachara ya odibo duo nya etu esi edu odibo dukwanụ ya mma mma maka na i duhi ya mma mma imejọ onye a nwatakịrị ọ mmadụ ka ọ bụ ọ ya eche echiche tupu ị mara ihe na-emere echiche ọjọọ abata ya n'obi mm-hmm. ọ chọba ụzọ esi wee buso gị agha mm. maka na ị napịa ya n'iyi mgbe nwatakịrị gbara gị bọyị arọ iri ị gbaba ya aka kedu ihe ị chọ ka ọ bụrụ na mmadụ ị chọrọ ka ọ bụrụ onye ori ị chọrọ ka ọ bụrụ onye ntọ ọtọ ọnụ ọnụ ọ bịa tọrọ gị na i wee fụ ka ọ na-adị ndụmọdụ nke ọzọ m na-enye nke ịbụọ na-agara n'ebe nwa odibo nọ gị bụ nwa odibo a na-akpọrọ bọyị ị ya ewetu obi ruwe isi na ihe ọga gị na-agwa gị nna ukwu gwa ihe ọ gwara gị mee kwa ezigbo obi mee nya rubere ya isi ka ọ ya abụ oge ị gbachara odibo o wee nwee ike idu gị dịka esi edu odibo ndewo
ndewo ma tupu anyị ga na-agakwa n'ihu na ihe omume anyị ọjị ụtụtụ ka anyị gatụ obere ezumike anyị laghachitekwa anyị ga-akọtapụkwara unu ihe ndị ọzọ anyị ji wee bịa

ndị be anyị anyị abịakwala na ihe omume anyị ọjị ụtụtụ na onye anyị na ha nọ n'ụbọchị taa anyị na-eleba anya maka ịkpọrọ ụmụaka iji mere odibo ee ụkọchukwu chichi ilochi ndewo ọ na-abụ mgbe ụfọdụ abịa akpọrọ ụmụaka onye chọrọ ịkpọrọ odibo onye ahụ anaghị ama onye ọ chọrọ ịkpọrọ enwekwe ndị na-eji ịchọtara mmadụ odibo nwere aka ọrụ kedu ihe i nwere ike ikwu maka nke a ya na ịkpọkwara ụmụaka bụ ndị odibo gawa na ụlọ ụka ndewo nwanne m nwoke ị ma na ịkpọ nwatakịrị jee n'ụlọ ụka ndị na-emekarị ya bụ ndị na-eje n'ụlọ ụka ọ bụrọ mmadụ niile ka ọ na-adapụtara ije jụọ ese si nwatakịrị a m chọrọ ịkpọta kedu ka nne na nna ya si dị kee ka nwatakịrị a si wee dị ụfọdụ bụ ọcha si gbute ọcharọ si si gbute ihe ọ ma na ọ chọrọ nwata si kpọtara ya nwata mgbe a kpọtazịara ya nwata o nwezie ka o si na-adị ịfụkwa ịfụkwa o wee na-afụzi ya mana ọ bụrụ onye na-ejesi ụka ike ma ọ bụ onye na-emesi ife omenala ike ha na-eje ajụ ese tupu akpọta nwatakịrị ahụ onye akpọtakwa na akpọta akpọtazieri ya nwatakịrị maọbụ odibo ọ kpọrụzi ya jee n'ụlọ ụka ahụ ọ na-eje jụọ ese n'aka onye ụkọchukwu ọ na-eje ụka na nke si ka o nezieri ya nwatakịrị a anya ma na ọkwa nwata ya na ya ga-ebi ma ọ bụzi na o nwe otu o si na-akpa agwa ọjọọ ma ọ bụ na o nwere ọ bụrụ na ụkọchukwu ekwugo si na ekpee ekpere na a ga-azọpụta nwatakịrị a na ọ ga-eme nke ọma ekpeere nwatakịrị a ekpere azọpụta ya nwatakịrị anwa ma ọ na-akpabu agwa ọjọọ ma ọ bụ na ọ da akpa nwatakịrị anwa e na-eme nke ọma ihe a mere o ji adị mma ọkụkọ na-atụgbu atụgbu tupu o wee na-eri ọ na-adị mma ka a jụọ ese site na mmalite gaa n'ụlọ ekpere maka ndị na-ekpe ekpere jụwa ese edute ajụkwa ese emekwara nwatakịrị ahụ ekpere tinyekwa ya n'ime chineke nwatakịrị e wee nwee ike itozi ọbụgodi na ezinụlọ o si na ya pụta na ọ nọrọ n'ime chineke mana onye akpọnye ya nọ n'ime chineke mana ọtụtụ mgbe enwere ike ịkpọta nwatakịrị dị mma onye akpọnyeziri abụrụ onye dị ọjọọ ọ bụrụzi onye dị ọjọọ keezi ihe a ga-eme enwere ike nwatakịrị dịkatazịa dịkata ndị nwa akpọtakwulu ya achọkwa ka ha tinye n'otu ọjọọ ya bụ onye na-akpọpụ mmadụ akpọpụ ga-ajụ ese ebe akpọ nwa ya eje onye na-akpọta akpọta ga-ajụ ese nwatakịrị ọ na-akpọta ha ncha ọ wụ na eme nwa ka emere ibie obi ya adị ya mma ya mere ọ na-adị mkpa ikpe ekpere jụọ ese n'iru chukwu maka ihe ọbụla etinye chineke n'aka ọ dịghị ele ule ọ dịghị agba nchara ọ dịghị agbakwanụ ikpuru ka m dọbili otu a ndewo ee nwanne anyị nwoke ugochukwu ọnwụdiwe A- ee, onye ụkọchukwu sị ihe ọbụla etinyere chineke n'aka na-awụ ihe na-aga aga kedu oke na ọrụ gọọmenti ịhụ na enwere ezi usoro eji akpọpụta akpọrọ odibo Em,
oke na ọrụ dịịrụ gọọmenti bụ na gọọmenti kwesịrị ime iwu iwu ga na-ahụ maka ịkpọrọ odibo maka na ihe na-emezi kịta na-agba mmadụ anya mmiri ịkpọta odibo odibo egbuo gị ma ọ bụ gị nwa kpọtara odibo egbuo odibo so na ọ kwesịrị na gọọmenti anyị ga-eme iwu ga na-afụ maka ịkpọta odibo ka ọ ga-abụ okeke mejọọ nwanne ya ọ mara na onye a mejọrọ nwanne mejọkwanụ okeke ọ mara na nwanne mejọrọ okeke enwe akapịaba ya ọnụ uru odibo ya-abara gị na uru ị ya-abara odibo maka na a sị na aka aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri ike na-abụ nkụtụkọ nkụtụkọ onye akụgbuna nwanne ya maka na ọ bụrụ na gọọmenti eme ihe dị etu a ịfụ na mgbe na-abịa n'ihu odibo ama adịzi maka na ụfọdụ ga-abụ asịzi kedu uru na m na-aga ịgba odibo ka ọ ya-abụ m gbachaa nna m ukwu ewere m mere ebe mgbakwasị ụkwụ ọ bụrụ ya bụ na ụmụ anyị anaba n'iyi so na o kwesịrị ekwesị na gọọmenti anyị ga-agba mbọ neba anya na nya bụ okwu mepụta iwu ga-eji iwu ga-akọwa ọnọdụ eji wee gaa na-agba odibo na ọnọdụ a ga-eji wee na e, enyere odibo aka ma ọ bụ ịkwụchi odibo ọrụ niile ọ rụ na be nna ya ukwu ka ọ ha m etu a ndewo ee ndewo nwanne m nwoke itinyetụnụ ya ọnụ ee ebe ọzọ dịka ya bụ ihe mmemme anyị na-eme gbakwasịrị ụkwụ na ihe gbasara imegide odibo dịka anyị kiriri n'ihe onyonyo ebe ụmụaka o nwere ndị a dara ọkụ e nwere ndị eji ihe bepụ aka o nwere ndị e- ejiri ihe gbuwaa isi o nwere nke emere mgbe nwanụ o- o- o- o- nwaanyị wee kpọrọ nwatakịrị kpọkpụ ya n'ụlọ ebe a na-edobe nkịta esi na ihe mpio wee na-enye nwatakịrị nri oriri ihe m na-achọ ikwu bụ kedu ma ndị agbata obi nwekwara ọrụ nke ha gbasara i- i- ichekwa nwa nọ odibo na be onye ọzọ kedu dịka ị kpọtụrụ aha gọọmenti ntaramahụhụ kwesịrị na o nwee onye a chọpụtara kpara ụdị agwa a, sị taa ya ụdị ahụhụ a ka ya bụ mmegbu a na-emegbu ụmụaka a benata Ee,
n'uche nke m maka na a sị na uche onye adịghị ya njọ mm. onye ọbụla tiri aka n'imegbu nwata maka na ọ bịara odibo wee daa nya ọkụ gbuwaa nya isi mee nya ihe ọjọọ dị iche iche ndị Igbo na-atụ inu sị na shị kpụọ m isi a kpụrụ Albert ihe m na-ekwu wụ gọọmenti wa mmalele a nwata nwaanyị ahụ ma nwoke ahụ si were megide odibo shishi etu ahụ megide nya nwoke megide nya wụ nwaanyị a tụọ nya nga afọ iri tupu ọ nọchaa nga afọ iri ọ ghọta na o nwere ihe dị iche na egbe na egbe
ndewo ee eh, onye ụkọchukwu eh, chichi ilochi kedu okwu ikpeazụ i nwe ike ịgwa anyị tupu anyị emechie na ihe gbasara isiokwu nke anyị ji n'ụbọchị taa
ihe m na-ekwu bụ na imegbu mmadụ adịrọ mma a sị ọkụkọ fụrụ ebe a na-anọ anya ọkwa nezie anya nke ọma maka na mgbọsị a na-afụrụ ọkwa anya ayawa ọkụkọ ọkụkọ onye na-emegbu nwa onye ọzọ o nwere ike echi ọ dapụta na ị nọrọzi ya e megbuo nwa gị ya bụ ihe i ji tụọ ile ife ka a ga-eji wee tụọlụ gị ihe m na-ekwu bụ na mmegbu adịrọ mma ka onye ọbụla nezie onwe ya anya mee ihe o kwesịrị ime mgbe o kwesịrị ime ya ka o wee dị mma ndewonu ndị be anyị ndewo nwanne m nwaanyị ad- ọ- ọ- eji m aka na anyị ekwuchachala ihe niile mana otu ihe ọzọ m na-achọ ịrụtụ aka bụ na dịka ụmụ nwaanyị ibe m ọ bụ anyị ka ya bụ mmegbu ụmụ odibo dara n'isi mana ofu ihe- okwu m ma-atụpụta bụ na ị na-emegbu nwa onye ọzọ matakwa na ụmụ nke gị na-ene anya n'ihe ị na-eme nwa onye ọzọ ya bụ agwa ọjọọ a na-abawanye ụbọchị o rukwere nwa gị ahụ ịkpọta odibo ga-anọnyere ya o wee na-emeso ya onye ọzọ na nkenke ọ bụ etu a ka nwa maazị ama m ma o nwere ihe ị nwere ike itinye tupu anyị ee enweghị ihe ọzọ m na-ekwu ọ bụ onye na-akpọta odibo mara onye ị na-akpọta ị nakwanụ akpọ- akpọpụ nwa gị ka ọ gaa odibo makwaranụ onye ị na-akpọgara ya ee ndị anyị na ha nọ na ụbọchị taa bụ nwanne anyị nwoke bụ maazị ugochukwu ọnwụdiwe kelenụ ọha na eze na-ege anyị ntị ọha na eze ekenee m unu onye ụkọchukwu kelekwa ọha na eze ndị igbo asị m ya dịrị nwoke mma dịkwara nwaanyị mma ka chineke gozie anyị niile n'aha jizọs amen ụmụafọ igbo ndị gere anyị ntị unu ahụna ka ya bụ okwe siri wee gbaa n'ụbọchị nke taa eji m aka na anyị nụrụ maka na igbo na-asị atụọra ọma ọ mara atụkwaranụ ofeke o fere isi fenya n'ọhịa onye maara asụ sụọ n'ikwe ma ị maghị asụ onye maara asụ sụọ n'ikwe ị maghị asụ ị sụọ na apata ị sụzie na apata ị mara ka ọ ga-esi wee dị n'aha ndị mụ na ha nọ wee mepụta ihe mmemme nke taa eji m aka na anyị ga-ezute ebe a etu ugbu a n'ime izuụka na-abịa abịa ka ụbọchị dịrị anyị mma nke ka nke anyị ma ihe na-ada ugbu a ka anyị keenụ nkwụcha maka ya bụ ọrịa nje korona ka anyị gbanahụ ya ndewonu